ndị nwe ebe nọ nọ ya heo ndị enyi m ndị otu nụ nne anyị dị mma ụlọ kwanụ ụlọ ngwa m ndị ya nwanne gị anyị dịcha mma nwanne gị m ọ bụrụ na agbata mgbata ọgụ elewela anya ndị ndị ngwetara ajụjụ wee biko nwanne m ka anyị nne ya ajụjụ nke a sitere n'aka pastọ good news eziokwu ọ bụcha ajụjụ kama ọ sị site n'ihe unu kwuru na ụbọchị gara aga ya Ee. sị na unu kwuru ụbọchị isii ya sị gịnị ka unu na-ekwukwanụ maka ebe ndị a ya kpọchiere ya sịkwa unu onwe unu gụkwara Jọn 20 verse 1 ya sị gụọ na ebe ndị a ka m nọ Aịzaya isi asatọ amaokwu nke iri abụọ Izikiel isi iri abụọ na abụọ amaokwu nke iri abụọ na isii gaa na iri atọ na otu Akwụkwọ Matiu isi iri na ise amaokwu nke asatọ ruo na nke itoolu. Akwụkwọ Jọn isi iri na abụọ amaokwu nke iri anọ na anọ ruo na nke iri ise. Ya sị gịnị ka unu na-ekwu maka ebe ndị a? Ah, nwanne m nwoke onye ozi pastọ good news ee o ji ama m mma ụdị program na ndị anụladị ndị ozi chineke ngewa ya o ji atọ m obi ụtọ ọ bụ slip of tongue ị dị right la ha ị kwuwa ọ bụkwa ebe anyị nkwuturu na chineke nkechara eluigwe ka ụwa ka ihe niile o kere ruo n'ụbọchị nke asaa ya ezuo ike ọ bụghị nke isii thank you for your correction ọ bụ slip of tongue otu nwoke ebe ka anyị sị na ya bụ onye mmehie mbụla ezigbara ya bụ onye mmehie isi ike na ọ bụkwa agwa ya na anyị gatara mejọ ya echegharịa sị tụọ mma mma imeela enyi m ebe ụwa niile i kwuturu ị ma na pastọ na ha eji ekwe ịkpa mgbe ọwa otu a ka ọ dị ọ gakwanaghị ịmasị m tụ unu ndị ege ozi na unu adị ege elu obi ọjọọ n'ihi na ha niile ị nụwa ebe na ị nụwa n'ọnụ anyị ọ bụ otu a la mmụọ nsọ ji weta ya ọ kpọpụtara anyị n'agbanyeghị aha chọọchị gị n'agbanyeghị aha ụbọchị i kpewara chineke ime ndị nke kraịst ka ha nwee rapture value n'ihi na ọbịbịa nke onye nwe anyị jizọs kraịst adịla nso karịa dịka na ọ batara nghọta ihe ọbụla bụ mmadụ Exactly. onye nwe anyị na onwe ya dịka o jikwa anyị na-agwa unu okwu n'afọ gara aga sị na ịhụ n'afọ ke na unu mbata ịbata gbuo ee ịhụ n'afọ ke na ngara aga na ọ bụ afọ ebere ọ bụ afọ amara ịhụ n'afọ 2021 a dị ọtụtụ ndị na-ezi elu ọtụtụ ozizi sị na ndị nsọ agaghị ahụ oke mkpagbu a sị nga ị mara nga ịkọtara la baịbụl lekwa mepe akwụkwọ nsọ jụọ ajụjụ ma otu ọ dị pastọ eche m na okwu mgbasara ma ụbọchị izu ike ma ụbọchị sabatị la anyị ekwutara ya ike a na-ajụ onye nchọrọ ya kpọtụrụ anyị na pleti ndị ala ejirila kwuo okwu ya esendịara gị ya ọ dị available so ma otu ọ dị ịma nragbuo mgbe oge mepe akwụkwọ nsọ lejekwa emebe ya. ọ bụ ha eji atọ anyị obi ụtọ n'ihi ya nwanne ke m ị ga-emepere anyị akwụkwọ matiu isi iri na abụọ ka anyị nkwute okwu na ndị nwere nghọtahie ndị na-aghọtabeghị oge awa anyị nọ n'imewe n'ime ya ndị na-aghọtabeghị ihe kraịst nkwuo okwu gbasara ọnọdụ ya ka onu nụ okwu ọdọ gbasara ya gaa la ihu nwanne m akwụkwọ matiu isi iri na abụọ malite n'amaokwu nke mbụ N'oge awa Jizọs gara n'etiti ubi ọka n'ụbọchị izu ike. ehi a kpọrọ ụbọchị izu ike na jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ngara n'ubi nga a kọrọ ọka gawa ịghọrọ ọka n'ihi na agụụ nji we Ma agụụ na-agụ ndị na-eso ụzọ ya. n'ihi na agụụ na-agụ ndị na-eso ụzọ ya wa agala ọrụ ehi a sita wee gaa ghọrọ ọka oru taa
Ha wee malite ịghọ oke ọka ha ewee malite ịghọ ọka n'ehi a unu mkpọrọ ụbọchị izu ike na ịta ya la ịta ya ma ndị farisii mgbe ha hụrụ ya ha sị ya ndị farisii mbụ ndị nwe ụbọchị a kpọrọ sabat mbụ ndị mfewe ehi a abịa imesa complain ịgwa jizọs kraịst amarakwa ndị ihe ndị na-eso ụzọ gị na-eme la ọ bụ imebi ụbọchị izu ike gaa n'ihu Lee ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe na-ezighị ezi n'iwu ime ụbọchị izu ike. La ndị na-eso ụzọ gị na-eme ihe na-ezighị ezi n'iwu dị ka e chere we e nyere we iwu gbasara ụbọchị izu ike.
Ma ọ sịrị ha, unu agụghị ihe Devid mere mgbe agụụ gụrụ ya na ndị soro ya. Jizọs na-ekwu otu a sị, unu abịara ịgụrụ m iwu na m emebiela ụbọchị izu ike unu agụtakwụ ihe Devid mere mgbe ya na ndị na-eso ụzọ ya batara n'ụlọ ukwu Chineke otu ọ batara n'ụlọ ukwu chineke rie ogbe achịcha a na-eche n'iru chineke a dị ogbe achịcha a na-eche n'iru chineke ndịrị naanị ndị isi nchụaja iri ya la david na ndị na-eso ụzọ ya bịara sị nye we ya e nye we ya wee rie ya nke na-ezighị ezi n'iwu ka o rie ma ọ bụ ndị so- ma ọ bụ ndị so ya ma ọ bụ ndị so ya kama ọ bụ naanị ndị nchụaja ka o ziri ezi na o zighị ezi na iwu ka david rie ya n'ihi na ọ bụghị onye isi nchụaja tọọ galafọkwa ndị ya la ha abụọ so da aga ije a la ndị o ziri ezi na iwu dịka iwu nkara mbụ ndị ya mbụ ndị nchụaja iri ogbe achịcha dị otu anyị chere n'iru chineke
Mhm. ma ọ bụ na unu agụghị n'iwu na ndị nchụaja na-emerụ ụbọchị izu ike n'ụlọ ukwu chineke ụbọchị izu ike jizọs kraịst maara otu e ji de-ekpe chọọchị ya mbụ sabat nsị unu amaghịtụ unu aghọtaghị ya onwe ya ngwụchi nsị la ndị pastọ unu ndị nchụaja unu la ọ bụ ha na-emerụ ụbọchị izu ike even n'ime ụlọ chọọchị la na ụda emerụ ya n'ụbọchị izu ike la na emebi ya na-emerụ ya
ma adịghị ata ha ụta ma otu ọ dị unu adịghị ata ha ụta Ma asị m unu na onye dị ukwuu karịa ụlọ ukwu Chineke nọ n'ebe a. onye dị ukwuu karịa ụlọ ukwu chineke nọ ebe a onye dị ukwuu karịa ụbọchị izu ike nọ ebe a onye dị ukwuu karịa sabat nọ ebe a
Ma ọ bụrụ na unu mararị ihe okwu a bụ, ana m achọ ebere ọ bụghị aja. ọ bụrụ na unu maara ihe okwu a fụtara la ihe ya si bịa n'ụwa ihe chineke na-achọ la ọ bụ ebere ebere i meere mmadụ ibe gị ebere i ji leta mmadụ ibe gị ebere i ji leta onye akara ala adịghị ọ bụghị aja ndị na ụnụ nchụwa ọ bụghị ndị na ụnụ mmewa cheta ụbọchị izi ike doo ya nsọ jizọs sị na ọ bụghị ya nchọwa la ihe ya nchọwa mbụ ebere n'ihi na ọ sị na ikpe ya nji ikpe gị ehi ya n'akwụkwọ jems isi abụọ na ọ bụ ikpe ebere la adịghị na ya n'ihi na i meghị ebere na o mere ya bịa mere ebere si gaghị dị la ya n'ihi na enjel ebere gị na-eso gị la azụ ehi ya i bichara la ụwa lie mgbe a ga-abịa gụpụtasịara gị n'aha ịsụrụ ọ bụ iwu a bịa zi gị otu i ji danye iwu ụkwụ na aka na-ama gị kpakpakpakpakpakpa gị lere onye ikpe anya anya nchara redi ajụ ọrụ a sị sawa akwụkwọ sawa akwụkwọ asa ma akwụkwọ nke ndụ ahụ aha gị ajụ ọrụ ndị ihi si họrọ ọnwụ hapụ ndụ la mgbe ala inwekwa ihe ọzọ n'ikwu la adịkwana gị ohere e nyere gị ikwu okwu la ọ bụghị nna ikpe gị ziri ezi nna okwu gị mbụ eziokwu ọ bụrụ ihe naanị i nwere ikwu ehi ya la mgbe na niile ndara jii la enjel ebere ka jizọs sịrị ọ bụ ihe ya na-achọ ga-eweli aka elu asị ya hee ọ bụ gịnị ya sị oru ya nguzo n'ihu gị chineke m eso m na-edeta otu niile o si bie ndụ ya n'ụwa o jighị anya ahụ onye agụụ nji o jighị anya ahụ onye nọ n'ụkọ o jighị anya ahụ onye nọ n'ọrịa o ji aga n'ụlọ ọgwụ lee ndị a na-agwọtachala ahụ ga-ege eji ebel onye ama aka n'akpa ebel ndị n'otu a chineke nsị ọ bụ ihe ya na-achọ ebere ọ bụghị aja ihe ndị unu na-atụ la ọ bụ ikpere chineke chineke sịrị ọ bụghị ya nchọrọ la ihe ya nchọrọ mbụ ebere ndị na-eme ebere ka a ga-emere ebere la mgbe enjel ebere gụpụtachara ihe mgbasara gị n'ichefula la ọ bụ mgbe ala onyenwe anyị ga-asị ehe nwa m gaa soro ibe gị keta alaeze nke nna gị kwadoro nye gị ọ bụghị ihe ndị a niile ụlọ nkụ ha anyị agafela steji a n'okpuru anyanwụ ha anyị ga-abara anyị abala n'oke mkpagbu e kwuru okwu ya akwụkwọ nsọ ọ bụ ihe anyị babara bụ ịbatara bụ na 2021 oke mkpagbu ọ bụ ha anyị nọ na ya gbuo egwerela nwayọọ dagaje na-enyuche ya dabaje dịka anyị nyuche ugwu anyị nyu ya dabaje gbuo ị ghọtabeghị ihe m na-ekwu ma otu ọ dị oge na-abịa mgbe ị ga-eghọta okwu ndị a ọtụtụ ebe onyenwe anyị kwuru okwu la akwụkwọ nsọ ya sị na oge mbịata akwụkwọ jeremaya tati na oge na-abịa n'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a mgbe ị ga-aghọta ihe ndị a ya na-ekwu gaa n'ihu nwanne m unu agaghị akpagbu ndị a na-ata- na-ata ha ụta ndị ahụ unu si na-akpagbu ndị a na-ata ha ụta bụ ndị nkwere na chineke ozi ọma unu ga iziwe mbụ cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ onye mkpere ehi sọnde ịgala ọkụ ala mmụọ onye mkpere ehi sọnde ikpere anyanwụ onye mkpere ehi sọnde ifuola nwụọla jizọs kraịst ọkpara chineke na onwe ya nsị ndị ahụ unu si da ata ndị a ụta ndị chineke na-ataghị ụta ndị ahụ unu si na-ekpewe ikpe bụ ndị chineke na-ekpeghị ikpe ọ bụ ọ na-agwa gị ebe ahụ gaa n'ihu ka ọ ọnụ n'ihi na nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike nwa nke mmadụ bụ jizọs na ọ bụ ya mbụ onye nwe ụbọchị izu ike lọ- ụbọchị izu ike abụ oke gị ọ bụ gị nwe ya ọ bụ ya zuru ike ehi ya ọ bụ gị ya asị gị la ọ bụ ya nwere ụbọchị izu ike iji da akpagbu ndị mmadụ iji da atawa ụta ma imela otu a na ihe m chọrọ mbụ ebere na ọ bụghị aja ọ dịghị na baịbụl oke gị nwanne ke m onyenwe anyị chineke anyị hiwara mepe akwụkwọ nsọ na onwe gị na onwe ya adịghị ṅa ọ gbagwojuru gị anya ma ị jụọ ya ajụjụ ya nsa ọ bụla eziokwu na ị gaghị ịghọta ihe mepe akwụkwọ nsọ na nnọgbu nye gị but mgbe oge ngara n'ihu ị ga-eghọta ha onyenwe anyị si hiwe
gaa n'ihu o wee si n'ebe ahụ pụọ baa n'ụlọ nzukọ ha ya ewee hapụ ha ebe ahụ nọ da agụrụ ya iwu mebiri ụbọchị izu ike imebife ụbọchị izu ike ya hapụ ya baa n'ụlọ nzukọ ha hapụ ụdị ya ma lee otu nwoke nke nwere aka kpọnwụrụ akpọnwụ lee ọ bakwala ọdata ya ndekọdị arụ ọrụ n'ihi na ndị na jebelezi taa abaala ime ụlọ tụọ n'oge mmewa nọ ya abaa la ime ụlọ chọọchị we ehi sabat ehi ya ekpewara chineke so ọ bụ ehi kacha mma lekwa otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ mbịara chọọchị ehi ya ha wee jụọ ya sị o ziri ezi n'iwu ime ka arụ mmadụ dị ike n'ụbọchị izu ike wee wee bịakọba ịnwa ya ebe ị bụ ome ihe ọma ọ bara uru o ziri ezi n'iwu n'ụbọchị izu ike ime ka onye aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ dị mma ebe ị bụ miracle worker ebe la iji si agwọ ọrịa na-akpọfe onye akpọ ke na akwa gboyi nakwa ịgwọ kena n'ụbọchị izu ike mebiekwana n'ụbọchị izu ike ya sị wendere ka ha wee bo ya ebubo leekwakwa n'ime ụlọ chọọchị a kwa anọdụ ha sị cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ la ndị ebubo ụgha mbịara la ndị ebubo bịara ịnwale chineke mbịara ma ọ sịrị ha olee mmadụ ga-adị n'etiti unu nke ga-enwe otu atụrụ ma ọ bụrụ na atụrụ ahụ adaba n'ime olulu n'ụbọchị izu ike ọ gaghị ejide ya dọpụta ya ya sị anụla m ajụjụ unu ngwa bịachacha n'obi lee unu nsị sị na unu ndebewe ụbọchị izu ike cheta ya doo ya nsọ gwa m otu onye n'etiti unu la i jikechara chọọchị bịa bie notice na otu atụrụ gị adabala n'olu ndị n'azụ ụlọ gị ma ọ bụ la akụkụ ụlọ gị ị gaghị itishi uwe ị gaga dọpụta atụrụ a mbụ tutukwa gị awụọ ahụ ga jikarịa gawa chọọchị ọ bụ ajụjụ ọ jụrụ gị gwa m onye atụrụ ya nga ịdapụ ịdaba n'olulu ya hapụ atụrụ a sị na ya gachi chọọchị ya hapụ atụrụ a sị na ya lee nọrọ ụbọchị izu ike na ọ bụ mgbe ụbọchị izu ike ngafere na ya ga-egupụta atụrụ a ya sị gwa m onye n'etiti unu nke ime otu a onye nedoro wicked otu a lee ebe atụrụ a nọ ya sị ngara oleekwa ka ọ ra bụ otu ọnụ ahịa mmadụ karịrị nke atụrụ ya sị ọnụ ahịa mmadụ bụ onye unu guzola n'iru m ọ karịfụ ọnụ ahịa atụrụ n'ọnụ ọgụgụ ha ọ karịfụ ya ya mere o ziri ezi n'iwu ime ihe ọma ụbọchị ọ na-ajụ ha sị ndị a na-asị cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ o ziri na ezi ime ihe ọma ehi ụbọchị izu ike ta ọ bụ ime ihe ọjọọ ndị ihe unu ghọtara dị n'okwu a agwara m unu na achọfụ abịa ọ bụghị aja la m chọ ihe m chọ bụ ebere gbuo unu edola onye gele ihe m ahụ na-ekweghị ọ bụkwa brother unu ọ bụkwa member unu kemgbe ọ gahiwara n'aka mkpọnwụrụ akpọnwụ adịbeghị unu nwere ike ime banye gbuo abịala m ịgwọ ya napụta ya unu abịala ịnwa m unu abịala ịgụrụ m iwu na m bịara imebi ụbọchị izu ike unu maada ajụghịsị lee unu ndị nsiri unu kpewa chọọchị ya gwa m onye atụrụ ya atụrụ la-adịghị oke ọnụ ahịa ya ha

gịnị ka onye nwe anyị na-agwa unu n'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a ka e sara n'aka mepe akwụkwọ nsọ na-agwa unu anyị agwala unu sị gaa gaa gụọnụ na akwụkwọ ndị rom isi iri na anọ malite la amaokwu nke mbụ ya gụgide na nke iri na atọ gịnị ka ọ na-ekwu n'ịhọrọ otu ụbọchị na ọ kacha mma iji kpere chineke chineke asị good adịghị ihe ọjọọ i mere na onye ọzọ họrọ ụbọchị niile na nga ilecha na ekpere chineke na chineke bụzi ekpere ya asị gị bụ onye nga ilecha mmadụ ibe gị anya onye na-ekpere chi ọdọ ga-ega wee taa ya ụta onye na-ekpere chineke ga-ega wee taa ya ụta nwa abụọ ya ibe gị ga-ega wee taa ya ụta sị ya o sita ngịrị na-ekpere chineke hi nne otu ọ bụ ihe onye nwe anyị ji hiwa mepe akwụkwọ nsọ ta a napụta ọtụtụ mmadụ ndị nghọtahiere cheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ la ihe chineke nchọsiri ehihie ike mgbe ọlụ ọma gị ohi ọrụ ọ kpara ihe niile rụọkwa n'ọkwa ya dị n'ehi a ya kpọrọ ọnọdụ izu ike ehi a na ọ nọ da-enyocha obi na akụrụ ihe niile o kere eke cheta ụbọchị a chineke nọdaruru ala na-enyocha obi ihe niile o kere eke ya asị gị cheta ya doo onwe gị nsọ adịghị ihe n'ime dedo ụbọchị a nsọ ndị kwana gị ịhụta ndị mbụ fụgị ụzọ sị na we na ido ya nsọ ọ bụ ijide onye a nyere we iwu amaghị we la ọ bụ jizọs nyere iwu a amaghị we la ọ bụ jizọs nkere ihe niile o kere eke wee leta onye nkere we da-agụrụ ya iwu na o mebiela ụbọchị a na ọ bụ onye a nyere iwu nọ n'iru we di ya ya agbalịsi ike ta ya ntụziere wa aka ta ya ngwa we ihe ya mmiri nyere ba icheta ụbọchị izu ike doo ya nsọ wa ajụ ekwebụ we ige ya ntị ekwebụ we nara ntụziaka ekwebụ we nara ndụmọdụ ọ bụ gbuo la a ga wee nata ya n'ihi na ụbọchị agwụla na onye nwe anyị ji lefuru ọnọdụ ya niile anya ga-akpọ ndị nke aka ya oku na ihe a chọsiwo ike mbụ ndị ebere ndị mere mmadụ ibe ha ebere mgbe ha nọ n'ụwa chineke nsị enweta dị n'otu a la ọ bụ ya onwe ya ka e mere ebere ahụ ọ bụ ndị nga ga eketa ala eze a ọ bụ ndị nga ga eketa ala nkwa ọ bụ ndị a ga-ezọpụta ọ bụ ndị dị otu a mbụ ndị gị nwere actual value ọ bụghị aha chọọchị i kpere ọ bụghị ehi i kpere ya ọ bụghị ụbọchị i kpere ya tu unu mara he unu mmewa onye nchọrọ ịgba ọsọ ndụ ya gbaa dị ya gbuo onye nchọrọ ịzọpụta onwe ya gbuo wadị ohere ọma gị la he ndị unu nyere onwe nwanne ke m gụọdịrị m akwụkwọ galeshia isi ise amaokwu nke anọ gịnị ka ebe ahụ na-ekwu akwụkwọ galeshia isi ise amaokwu nke anọ na-asị otu a a tọpụrụ unu n'arụ kraịst a tọpụwo unu na arụ kraịst adịkwaghị oke ọdọ unu na jizọs kraịst ọkpara chineke nwere ọdọ
unu ndị na-achọ ka e were iwu gụa unu unu ndị na-achọ ka e sita na iwu iwu a ndị nna nna were debitefu uwe e nyere ndị nna nna uwe wa agụọrọ onye nyere wo iwu iwu ọbụla mgbe onye dara iwu la a tọpụwo unu na arụ kraịst tụleenụ nwanne ke m la chọọchị gị niile gawa la asị gị la adịkwaghị oke gị la kraịst nwere ị gacha ngere ehi ya olileanya gị ọ bụ ngere ma ọ bụrụ gị ịnụ olu a ya ọ bụ mmụọ nsọ nsị gị na adịghị oke gị la kraịst nwere la a tọpụwo gị n'arụ kraịst gị onye nchọkwara ka e sita la iwu a ndị nna nna ha ike na-adịghị ha debe iwu a jizọs kraịst nsi gbadata n'ụwa ka ya mmezi ihe ya mmiri ka ya bịa kọwara ihe ya mmiri gị na-achọsikwa data iwu ike ka e sita la ya ka ọ bụrụ onye ezi omume chineke sị la i siwo la amara dapụ la adịghị oke gị la kraịst nwere otu a gaa ga-agụ galatia 5:4 ọ bụ ma ndere ya ọ dị n'akwụkwọ nsọ gị onye nwaanyị hiwere anyị ee ya bụrụ na gị n'etiti unu ndị mkpewa chọọchị a ka ọ bụla gị na-ejifuru akwụkwọ ụfụ dụọrọ uwe yi ị ga-efu ndụ ị hụkwana ndị eji akwụkwọ ụfụ dụọrọ uwe yi nke ifụrịrị n'ihi ala simple mgbe o doro anya chineke mere ya ka ọ dị mfe ị nọ n'ọgbọ amara ejiri iwu emiksi na amara ejiri iwu dọkọta na amara ọ sị gị ejiri uwe ya ochie atụ ude ya na ka ọhụụ jizọs nkara otu a imagine ebele ochie la akala nka lee manya ọhụụ onwe na ya n'oge iluwachi ya ebere ndị iche amara ndị iche ndị e mere amara a ga-esite la amara kpee wo ikpe ndị e mere e nyere iwu a ga-esite la iwu kpee wo ikpe ndị na-enyefughị iwu a ga-ekpe ha ikpe site la conscience akọ na uche ede ya otu akwụkwọ nsọ dịwara gị still ekwe ka na-agụkwara ndị mmadụ iwu i kpefu sabat i chetafu ụbọchị izu ike i mebiri ya ehi i mebifu ya ehi ya jizọs ị nụrụ olu ya gbuo la ọ sị na ihe na-achọ ebere ọ bụghị aja ọ bụghị dị ekpere ka ikpere gere ngere mbụ aja he unu nga chọọchị na-eme mgbe ị ga-echụ aja ekele ị ga-ega echụ aja ikpere chineke ọ bụ ha gara chọọchị na-eme mbụ aja ya sị na ya chọgodi aja ka na ya chọgodi okpukpe nke na unu kpewa na ihe ya chọrọ bụ ebere na ọ bụghị aja amaokwu nke ise ya sị n'ihi na anyị onwe anyị ji mmụọ nsọ na-echesi ihe a na-ele anya ya ike bụ ezi omume site n'okwukwe ị gakwara ịnọ n'ime mmụọ nsọ ma i kwenyebegara chineke ọ bụ mgbe ị kwenyere jizọs kraịst ka ha ra bụ ndị kwere ka o nyere ha ike ịbụ ụmụ chineke ọ bụ mgbe ị batara kwere na ya kwere n'okwu ya ya bịa enye gị ike gị jupụta na mmụọ nsọ ọ bụghị na ị nọdụ enyokwa ya ị nọdụ enyi ike ndị nsọ ị kwefughị n'okwu ya ị gara jikwa iwu jikwa amara ndị otu ji enye gị mmụọ nsọ ndị otu ị ga-eji nata mmụọ nsọ lele mgbe oge na-agwụla oge agwụla dịtụkwa agwụ jeke kwarafụ kwarafụ mmadụ ahafụ ihe o kwesịrị ime hafụ ebe o kwesịrị ịjụ ajụjụ hafụ ebe o kwesịrị ịtụzi aka ihe naanị ekpewa mbụ adịghị otu ị ga-eji kpee chọọchị ala agbanyeghị aha chọọchị otu o ji kacha mma gị na-ekpe ya na-akwa iko gị na-ekpe ya na-akpọ asị gị na-ekpe ya na-ebu iro gị na-ekpe ya na-eme ihe ọjọọ niile dị iche iche edukwa ehi chọọchị gị bịakwa gị ekpe ehi ya zie edukwa ehi izu ike gị gakwa zie ehi ya maasị gị lee echiche gị na conscience gị ị ga-iche na ị pụrụ ịzọpụta onwe gị n'ụzọ n'otu a ị ga-iche na chineke gị sa n'ikpe erere ehi nna otu ruo ụbọchị nna otu gị kpechaa ya bie ndụ na-ekwesịghị ekwesị ị ga-iche na ọ ga-ịkpọbata gị n'eluigwe ị ga-iche na ị ga-enwe rapture value gị na-aga dibịa ndị a ndị ọkpụisi obere anyanwụ gị dịkwa ihe a ga-eme ka ụwa na-eburu wa mma ekwuchara gị amụma abịaghị ekpere n'ofufe ọnụ gị vuo mkpa nji gị aha gị gị dịkwa ihe bata na chọọchị si na chọọchị kenye nka mma ehi ikpewa nka mma lele kalata ndị mmadụ si lele arịrị lele arịrị lele arịrị lee oke ụbọchị dị oke egwu lee afọ ị batara eji imechi ọnụ ụzọ amara la mmadụ nnọdụ ahịhịa ndị na ahịhịa asịrị m gị unu nna ọ ji ebe akwụkwọ si gbuwara unu ahịa na-adapụ ma a ja-amata na ọ bụ anyị zi ozi mmụọ nkịrịlị mmụọ niile ziri unu ngwere obiọma nabata ozi ya chineke m gwetara unu ọ ga-egbuwara unu ahịa gbuwara ya n'ụdị atụghị ka ebe- ebele tụghị anya a dị ọtụtụ ebe ị gụọ na baịbụl i nweghị ike ịghọta ya ha isi gaghị ịghọta ya mgbe ngere na ọ bụ okwu mmụọ

ọ bụ ijiri kpọlata ndị ahụ hiere ụzọ dịka mgbe ọ rara ndị juu ụwa niile n'ime iwu a ọ dịpụla mfe onye nwe anyị wee bịa la ọnọdụ kraịst chineke onye nyere iwu abịa yiri anụ ahụ bata n'etiti ha bịa kọwara ha ihe bụ ihe ya bu n'obi na ihe ya na-ekwu ọ bụladị nwaanyị samaria gwakwara onye nwe iwu sị e nyere anyị iwu sị ma anyị kpọọ ebe kpọọ ebe mana jizọs sịrị ya ihe ahụ nna unu fere ihe n'ahụ na-edo ha anya mana ugbu a oge na-abịa ọ bụrụ ugbu a lekwasịrị ya mgbe onye ọbụla ga-ekpere chineke ahụ ekpere n'ime mmụọ na eziokwu otu a ka ọ dị ọ bịa ka a na-eme ka unu ghọta ihe ahụ unu amaghị ọ bụ mgbe a na-agwa gị sịrị bụ ihe mmụọ nsọ kwuru banyere okwu ya gị nwa na-ahụ na-emetụbere ogo ahụ gị na-abịa arụ ya ụka ọ bụ nwere ile mmakwara o na ndị juu ewepụla ohere otu a

maọbụ na onye ahụ adịghị abịazu ihe a na-eme that is nke a na-akpọ activities na nzukọ ya sị ọ pụrụ ime ka mmadụ ghara ịba na ndụ ebighị ebi Ah, nwanne m nwaanyị sista Ngozi o ji atọ m ụtọ na oge awa anyị nọkọtara n'ime ya na 99.1 FM Real FM la Jehova emepe ya Amen. otu a Ngwarịrị mmesị. otu a so nwanne m nwaanyị anyị nga-aga ngozi nwanne m gweta baịbụl mepee akwụkwọ ndị hibru isi iri amaokwu nke iri abụọ na ise ka anyị ledebe onye nwe anyị kwuru ebe a
akwụkwọ ndị hibru isi iri amaokwu nke iri abụọ na ise na-asị otu a ka anyị gharakwa ịrapụ nzukọ nke onye nwe anyị dịka ụfọdụ na-eme kama ka anyị na-adụsi ndị ọzọ ọdụ ike ka anyị mekarịkwa otu a n'ụzọ ra otu a unu na-ele anya ụbọchị ahụ anyị ga-abịaru unu nso ị hụla ụbọchị chọọchị ka ị rọpụtara onwe gị la ọ bụ ya nka mma ịnọ fee chineke onye nwe anyị ngwa gị okwu na-asị gị ma ị rapụ nda ya otu niile unu nji hazie ma baịbụl skuulu ma ọ bụ saba skuul ọ bụ sọnde skuul ma ọ bụ baịbụl stọdị otu ọ bụla unu nji hazie ya ma unu ahapụ nda ya ma ị ga-adụkwa ndị ọdọ ọdụ bụ ndị nlawa azụ ma ndị mbịawa leti ma ndị na-ekweghị ịbịa abịa dụọkwa we ọdụ sị we bịawa dị ehi a n'ihi na ọ dị ọtụtụ mmadụ nwere baịbụl na dụọla ụlọ we ma otu ọ dị enwe we ike ịgụ ma chineke we ngụọkwa na-abụ enwe we ike ịghọta ma a dị ndị chineke ndọwara n'ụlọ nzukọ ya a kpọrọ ndị ọzụzụ atụrụ unu ndị abịaru nso ndị dị otu a onye nwe anyị a da esita la ọnụ we da akọwara gị akwụkwọ nsọ a da akọwara ebe la ị maghị gị da aghọta ihe ndị e dere na baịbụl karịa nke ị nọla n'onwe gị ọ bụrụkwanụ gị bịa gị nga abịara leti ma ị gadula onye ozi ya ezichala pịachie ga-ebịa sị ya bido biko ọ na-arịakwa azụ ndị n'ihe o kwuru mgbe a na-ebịabeghị ma ọ bụ ehi a na-ebịapụghị abịa ndị otu ị ga-eji kere oke n'ihi na ụbọchị na gbuo mara gị nọ n'ime ya mgbe ụbọchị onye nwe anyị nọdụ edozi ndị nke aka ya maka rapchọ maka mweli nke ndị nsọ ha ejikwa na-edozi gị mbụ okwu sitere na akwụkwọ nsọ okwu si na baịbụl adịghị pastọ ọbụla nwere okwu nke aka ya nke onwe ya ọ ga-eji edozi gị ma ọ bụ ihe ndị edere na baịbụl ya ndị agụ ya chi onye nwe anyị dị enye ya nghọta ya da akọwara gị gị ide ebi ndụ n'ime ya ihe ndị a nụrụ ọ bụ ya mbụ dị na ala eze chineke na anyabalị ọ bụ ya mbụ na-azọpụtara anyị ma mgbe ị họrọ leti ị gara ịhụ ihe mere ndị mbịakwara leti anyị ga-aga la akwụkwọ Acts of Apostles ọlụ ndị ozi ga isi ise amaokwu nke asaa ka anyị lee ihe mere
akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi ise amaokwu nke asaa na-asị otu a ma ihe ra ka oge awa atọ gasịrị lele leti sefara mbịara nwunye ananayas ị nụọla akụkọ mgbasara ya mgbe nzukọ labachaala mgbe di ya nji okwu ụgha gaa guzo n'ihu ndị ozi mmụọ nsọ etigbuo ya after three hours ha mere mbụ mgbe nwaanyị ya ji jikere bịawa chọọchị adịghị ihe mere na ọ maghị mgbe nwunye ya batara n'ime na-amataghị ihe mere eme nwaanyị a bata n'amaghị ihe mere nụ ọ bụrụ na ọ bịara n'oge hụ ihe mere di ya ọ gaara ịforce onwe ya ikwu eziokwu ya ewee dị ndụ n'ihi na ọ maghị ihe mere nụ n'ihi na ọ bịara leti adịkwanụ onye nga-ekọrọ ya sị nwaanyị n'ime ụlọ chọọchị ya nga dịka bịara ịkpa asịrị ee nwaanyị lekwara ihe mere di gị o biko ekwula ụgha biko kwuokwa eziokwu ohere ka adịfụ onye ngwa ngwa ọ batara kpọọ ya nwunye ananayas biko gbagota bịa nụ he di gị ngwara anyị ọ bụ eziokwu lekwa hụ lekwa lekwa lekwa la ọ bụ ego rere ala ya sị ee la ọ bụ ego e rere ya ehekwa nga vụrụ ogbi nke ya sị lele ụkwụ ndị bufuru di ozu di gị na adụ adịtawo unu ga-ebufukwa ogwu ya chineke egwere kirie egwu ya la nzukọ ya wa amara na ụgha mbụ mmehie na ụgha ji egbu mmadụ gịnị ka ị mụtara na nzukọ kraịst onye a mbịara leti ma ọ bụ da abịa mgbe ọ ji masị ya ihe niile a chineke sara n'ọnụ onye ozi a tụzie ya ka zie i si aṅaa ama ya i si aṅaa amụta ya i si aṅaa ehi ọ masịrị gị akwụkwọ nsọ okwu chineke sị he ọ bụla ị hụrụ la anya karịa m na ị kwesịghịrị m ọ bụ okwu jizọs ọ bụrụ na ọ bụ biznes na ị hụrụ la anya i siri kweghị ịbịa na nzukọ nke i jikwa aka họpụtara onwe gị ọbịa nka mana ọ bụ na ị ga-enọ kpere chineke gị da-abịa leti ehi ọ masịrị gị ka gị dị abịa gị legide biznes gị anya hụ ya n'anya karịa jizọs onye nwe anyị nsị ọ bụrụ na ọ bụ biznes ala ị hụrụ n'anya karịa isi na-abịa leti n'iri ya isokwakwa gị bịa n'iri ya na ikwesịrị gị takpọtụ gị aha nsị dị kristian i kwesịrị ịtakpọta aha nlebụ nke kraịst onye nna otu agaghị nwe olileanya dị rapchọ n'ihi na adịghị iji chineke kpọrọ onye nchekwana ịkpọrọ gị onye nchekwana iweli gị

Ebe ahụ si otu a, Filip wee bakwuru ya wee nụ ka ọ na-agụ akwụkwọ Azaya onye amụma o wee sị ị matara ihe ị na-agụ ọ sị ee e n'ihi na m ga-esi aṅaa pụ ịmata ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-edu m oke onye a mgbe Ethiopian eunuch mgbe ọ nọ n'ime moto ya da-agụ baịbụl ma ọ na-agụ baịbụl ole nwekwara ike ikele mgbe i nwere baịbụl adịghị uru ndị ozizi ndị a mbaara gị onye nwere gị ọ nọ da-agụ moto ọ dịghị aghọta ma ọ nwere mmasị dịka ebe ọ bụ okwu Chineke ma ọ dịghị aghọta ruo mgbe Filip mbịakwutere ya kpọọ ya dedele ya kpọọ ya ha ọ kpọrọ ya sị enyi m nwoke ị ghọtakwa ha ị gụwa ya sị m ga-esikwanụ aṅaa aghọta ma ọ bụrụ na onye nkọwa adịghị Chineke eduwara gị onye nkọwa n'ụlọ nzukọ ndị a hiwakwara gị mepe akwụkwọ nsọ adịghị ama ma wee nga-akọwara gị mkpụrụ obi gị na-ezikwa gị ike ya sịghị ma ịjụ ajụjụ ejuokwara gị ndị nke na-akọwara gị baịbụl ndị a naanị gwere ekwentị gị kpọọ ma ọ bụ send ya text meseji lekwa ha ezi nwa dị na chọọchị lekwa ha anyị ngawa ije n'ime ya ozi n'ezi na-elele ha dị ndị si n'ezi na-ewesị na wa agaghị ịhụ oke mkpagbu adị ndị si n'ezi na-ewela wee ga iji ọbara wee kpata onwe ma kraịst kpọrọcha ndị nsọ laa gị jụọ ihe ndị na adị lekwara anya ma dị na ọ dị na baịbụl ma ọ bụ la ọ bụ nduhie ezerela anụ arụ ndị a mbụ ụmụ mmadụ njupụtarala anụ arụ nọ na anụ arụ ga-akọwa okwu chineke enye gị ntụziaka gị nwee ike gbaa ọsọ gbanarị iwe chineke nke gaje ịbịa gị nwee ike gbaa ọsọ gị sụla ndị kraịst nke imetụ oke mkpagbu a ndị tọrọ gị nwa mfe n'ihi la ọ bụ ha anyị njide eti n'ihi la ọ bụ ha anyị njide ekwu mepee akwụkwọ nsọ gị ka ọ na-abụ emepe ya ahụ ya ah nwanne ke a sị la oge mfọrọ ị gaara ịnụ okwu anyị ị gaara ịnụ olu anyị karịa ke na ị nụwa gbuo ma ụbọchị nga-efo ụfọ la afọ ehi ntara anyị ga-emekwala owere nchi chere anyị la Real FM 99.1 nwanne ke kpọọrọ wee akara ekwentị aka o jiri akpọ anyị akara ekwentị ndị a bụ 0704331 4844 nke ọzọ 09075798919 nwanne ke mgbe ọbụla ị na-akpọ akara ekwentị ndị a da-ajụ ajụjụ a da-asa gị ajụjụ gị ị ga-eji ka a mara ihe merenụ ndị nke Kraịst niile si nwee mmasị n'ọrụ ndị DPG.